cɛba min don mɔgɔ dogolen tɛ donc a ka d'an ye a k'a yɛrɛ présenter an lamɛnbaaw la an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen la n terikɛ ça va ko bɛ cogo tranquille voilà donc i yɛrɛ présenter en fait euh, ne tɔgɔ de ko ablo mm. gang ouais. papa ablo gang ouais. i m'a fɔ ma donc maa ninnu bɛɛ bɛ n wele o de la a ma se ne ka n yɛrɛ présenter bilen ouais. euh, bɛɛ bɛ n dɔn déjà ouais. ma donc c'est ça donc o diyara n ye donc a ka d'an ye i sɔrɔla yɔrɔ jumɛn i si bɛ san joli la donc i ye nationalité jumɛn voilà bon en fait euh, n b'a daminɛ nationalité la fɔlɔ voilà. n ye nationalité malien ye n sɔrɔla mali yɛrɛ la fɛnɛ ouais. précisément BKO la ouais. i m'a fɔ ma donc euh, a ɲɛnaman de don bon san ko in ouais.
A bɛ vingt kɔnɔ ka taa namara b'o ko la vingt kɔnɔ namara b'o ko la donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ donc an bɛna i ka mariage ko hukumu kɔnɔna la an y'a ye i ka mariage kɔni tɛmɛna depuis mariage yɛrɛ tɛmɛna an tɛgɛ ma se ka da i kan donc question bɔra i ka fanw yɔrɔ ka na ko Ablo Gang mariera ko est ce que en tant que rappeur jeune comme ça n'i mariera teliya la tan ko est ce que a tɛna jouer ablo gang ka carrière kan o an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ rappeur ka bɛ milieu min kɔnɔ milieu in ma nɔgɔ donc e ka furu qu'est ce que ablo gang bɛna se k'a yɛrɛ minɛ donc ka ko ninnu dabila k'i tilen a ka muso ma
aa ɲɛnaman de don voilà ɛɛ furu tɛ se ka ne ka araperiya bali araperiya tɛ se ka ne ka furu bali i m'a fɔ ma donc euh, ne bɛ n yɛrɛ minɛ depuis euh, comment dirais je euh, depuis furu tɛ depuis furu tɛ ne bɛ ne bɛ se ka n yɛrɛ minɛ donc o ko ninnu tɛ ne bolo paba ye quoi i m'a fɔ ma o ko ninnu tɛ ne bolo paba ye mais de fait que furu kɔni kɛra kɔni

m'a fɔ ma u ye musow maminɛ à cause de moi n m'a fɔ u kun tɛ furu dɛ mais u ye musow maminɛ à cause de moi parce que ne ye système min kɛ bɛɛ t'a kɛ quoi a tɛ bɛɛ kun na fɛnɛ quoi vraiment de nos jours c'est rare vraiment an b'i féliciter o la donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko ablo gang ye dɔnkilida sɔrɔ cogo jumɛn donc kɛrɛnkɛrɛn na i y'i ka eh, nationalité fɔ bon ko est ce que ablo gang dɔnkilidala bɛ ablo gang ninnu ka so wa ou bien an parents avant olu ye dɔnkilidala de ye wa bon
o yɔrɔ ni ne hmm. parent si ma dɔnkili da ne ka mɔgɔ si ma dɔnkili da i m'a fɔ ma mais dɔnkilida yɛrɛ de ka di ne ye depuis à bas âge i m'a fɔ ma depuis fitinin quoi depuis n ma don studio yɛrɛ kɔnɔ fana n bɛ dɔnkiliw da ekɔliw la ekɔliso la non ni hali n'i yɛrɛ faga i tɛ se ka ne dan dɔnkilida la donc o kelen dɔrɔn don voilà donc aw bɛɛ lajɛlen bɔra k'o kuma donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko an bɛ milieu min kɔnɔ surtout Nouakchott

ne kɔni ne ɲɛ t'a avancé tɔ la tantɔ mm. i m'a faamu an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn de min b'a ka dɔnkili duman da o k'a ka dɔnkili duman da c'est ça sinon a tɔ in o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye ouais c'est ça donc ee donc an y'o ye o diyara n ye a bonyana mɔ ee nin waati laban in kɔnɔ an ɲɛ b'a la tendance dɔ bɛ dugu kɔnɔ donc an y'a ye a mankan cayalen don Ablo Gang bɔra nin tile fila nɔ a ye arapɛri bɛɛ ta ne yɛrɛ ka inbox ɲini ka fara n ye message privé sɔrɔ i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn caman yɔrɔ la caman y'a yira k'a fɔ k'i y'o kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko moritani arapɛri bɛɛ lajɛlen ye i ka fani ye bon dɔw ye n wele dɔw vocal ci n ma ko Ablo Gang ye galon tigɛ mhm. ko Ablo Gang nana olu sɔrɔ arapu domaine kɔnɔ moritani yan nɔ mhm. k'olu bɛ se ka kɛ a ka fani ye cogo jumɛn mhm. a ne ko n ko mɛn da ye mɛn tigila ye donc an t'a bila da girinda la o an wulila ka se mɔ bi donc i ye kuma min fɔ dalilu contre dalilu de don jamana kɔnɔ nkalon tɛ tigɛ bilen a tɛ dabiri fana n'i y'a dabiri an b'a dayɛlɛ donc o de kama an wulila ka se mɔ a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna an bɛ se k'a faamuya cogo min na bon en fait euh, ne tɛ nkalon da mɔgɔ la ne tɛ n sigi surtout kamera ɲɛfɛ ka nkalon fɔ quoi exactement i m'a faamu a ma ɲi ne ma ne yɛrɛ ma n ka image yɛrɛ ma yɛrɛ mais n'a sɔrɔ ni nkalon don mɔgɔw bɛ yen

m'a faamu i kelen concert solo jɔn jɔn pere de y'a kɛ ah. donc ne de ye n ka concert kɛ ka kɔrɔbalen ni kura ninnu bɛɛ invité ka taa u ka yɛlɛ scène sanfɛ u ka micro minɛ ko yo yo yo a kɛra ne ka concert de la donc u ye ne ka faniw di
ɔn arapɛriw aw y'olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka Ablo ka kuma lamɛn donc ko n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ lakali jan bɔ bilen donc kuma fɔra a fɔra video la bon an y'u wulila ka s'a ma ne bolo kɔni nin nin débat bannen donc désormais ni mɔgɔ min fɛ ka o ko ka a galontigiya i bɛ wuli ka se NKT Buzz plateau kan ani fana tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kan a fara ka ca donc galon tɛ tigɛ ka da mɔgɔ la jamana in kɔnɔ bilen donc n'an bɔra yen nɔ an bɛna tugun ko Easy Boy Easy ko mun bɛ ablo gang ni izi ni ɲɔgɔn cɛ ko tendancew cayalen don sur snap donc a ka statut sanfɛ donc a ka d'an ye a ka fɛn fɔ an ɲɛna an bɛ min faamuya quoi a tɛ dabiri bilen quoi voilà o tun y'o question ye eh, bɛɛ ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ na bɛɛ ɲɛ b'a la mais ni mɔgɔ min bɛ izi suit ka tila ka ne yɛrɛ fɛnɛ suit i bɛ kow tiɲɛ ye quoi izi bɛ ne nɔfɛ bi tɛ n bɛ se k'a fɔ ko depuis ça fait deux ans maintenant ouais. i m'a fɔ ma ouais. izi bɛ ne nɔfɛ a bɛ ka n tan a bɛ ka n tan mais ne tɛ ka mɔ quoi ouais. i m'a fɔ ma parce que ne y'o de f'u ɲɛna ne tɛ mɔgɔ si ka jésus christ ye ouais. ne tɛ mɔgɔ si su lawuli ouais. i m'a fɔ ma mais komi u bɛ ka nɔrɔ n na mm -hmm. su ka wuli problème t'a la mm -hmm. i m'a fɔ ma sinon izi ye ne ka enfant de ye ouais. game kɔnɔ ouais. i m'a fɔ ma c'est ça sinon mɔgɔ min de c'est mon bon petit aussi ouais. mais a bɛ min nɔfɛ mm -hmm. n bɛ se k'o fɛnɛ d'a ma a k'i tilen dɔrɔn k'o fɔ a k'o fɔ dɔrɔn dɔn ah bon ne yɛrɛ bolo n'i ko ko i ka bon petit don donc ne bolo a man kan tɛ ka gɛlɛya grand n'a ka bon petit cɛ donc a bɛ min bolo e yɛrɛ b'o dɔn déjà o da mɔ mankan ka da kɛ bamananw ka kuma tɛ ko den bɛ kasi ko sin de n'i ye sin don a da a b'a da de kɔni n bɛ n'o d'a ma donc i bɛ teliya o fɛ dɛ dilen don a ma n bɛ n'o d'a ma a tɛ mɛɛn voilà donc aw bɛɛ lajɛlen ka bɔra ka a ka jaabi lamɛn ne bolo kɔni kuma caman tɛ na tugun donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i ye video wɛrɛ kɛ kunun ne yɛrɛ ye video ye donc ko ablo gang ye video dɔ kɛ donc k'i adressé mauritanie rappeurw la k'u ka kulekuleba ninnu dabila k'u ka don studio kɔnɔ k'a ye défi lancé ni mauritanie rappeur bɛɛ ye donc k'u ka kulekulekule ninnu dabila ko maa ti dogo maa kɔfɛ tugun bon an y'a ye i ka son i donna studio kɔnɔ i ye son avant-goût bila an yɛrɛ y'a lamɛn qualité ko dan don donc an ko ablo gang bɛ fɛ ka mun wuli tugun ko parce que ko i bɔra i ye video kɛ ko rappeur su tɛ yan i y'a yira i ka video kɔnɔ k'e de bɛ rappeur suw lakunu i ye ɲininkali kɛ ko rappeur su tɛ yan donc an bɛ fɛ ka a ɲɛdɔn exactement mun de bɛ yen nɔ Ablo gang kan bɛ fɛn jumɛn de ma bon en fait n'i ye dugu in yɛrɛ kɔnɔna lajɛ dugu in falen don rappeur suw ba den de la ɔn a ba den i m'a fɔ ma dɔw bɛ u b'u dogo mɔgɔw kɔfɛ mais n'o de fɔ yan tɛ n'i dogo mɔgɔ fɛn fɛn kɔfɛ ne bɛ t'i sama ka bɔ n'i ye rappeur suw wa n bɛ tila k'a la fana rappeur suw bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo a ye na n'a ye ne b'a lawuli k'a di aw ma ka ka rapɛriw kɛ rapɛriw ye m'a faamu n bɛ se k'o de f'u ɲɛna mais n ɲɛ b'a la fɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ sugu dɔ fɛn ɲɛnamaniw dɔ fɛnɛ bɛ ka bɔ o bɛ k'a fɔ n bɛ tan n bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ne mago t'o si la na dɔrɔn ko n ye su ye dɔrɔn n b'i lawuli mago b'o de la donc a ɲɛnama don voilà an bɛna ji min fɔlɔ quoi donc a dannen don voilà donc ee n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Ablo Gang ko moritani arapu kɔnɔ projet bɛ Ablo Gang bolo wa parce que k'an y'a ye Ablo Gang tunna scène kan Ablo Gang famana ko Ablo Gang famana kɔnsɛri ma Ablo Gang tɛ ka kɔnsɛri kɛ bon ko yelima a kɛra cogo jumɛn mun de bɛ yen nɔ

en fait mali rappeur minnu bɛ bɔ mali la ka na olu dɔrɔn de bɛ ka minnu bɛ mali la rappeur minnu bɛ mali la olu dɔrɔn de bɛ ka kɔnsɛriw kɛ mais o t'a yira fɛnɛ ko nafa t'an fɛnɛ la m'a faamu nafa bɛ yan nafa b'an na nafa b'an na mais il paraît que o ma o faamu quoi mais yan kɔnsɛri ko tɛ se ka fɛnkɛ cogo dɔ la e yɛrɛ bɛ yan ko dɔn siga t'o la yan i bɛ yɛlɛ so kan i bɛ boli dɔrɔn i bɛ bɔ dugu kɔnɔ i m'a faamu i bɛ bɔ dugu kɔnɔ i ma i bɛ yɛlɛ i ka so sanfɛ i bɛ boli dɔɔni dɔrɔn i bɛ bɔ dugu kɔnɔ donc o kɔnsɛri ko jama man ca quoi mɔgɔ yɛrɛ man ca yɛrɛ de un mhm. bon mɔgɔ kelenninw de bɛ taa e ka kɔnsɛriw la o kelenninw de bɛ taa ne fana ka kɔnsɛriw la bon n'a fɔra kɔnsɛriw tɛ bɔ ɲɔgɔn kan kan siga t'o la ma à chaque weekend à chaque weekend concert à chaque weekend concert exactement bon a bɛna kɛ nɛgɛbo de ye quoi bon o la ne bɛ n ka calme garder i m'a faamu tranquille kɔnɔ sinon concertw bɛ n bolo concertw bɛ n bolo m'a faamu tel que yan deuxième capitale la Nouadhibou dɔw yɛrɛ bɛ n bolo fɔ Mali la Nioro du Sahel mais o concert ko mɛnna sen na mais halisa n tɛ ka taa mais corona ko in de nana ka nin bɛɛ arrêter arrêter arrêter quoi mais il paraît que an bɛ fɛ ka renouveler quoi i ma donc c'est ça voilà bon n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ bon an ye question fana sɔrɔ quoi ko waati dɔ kun kɛra moritani arapɛriw kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ minnu mi arapu kɛ moritani ani Nouakchott yan nɔ ani yan promoteurs de spectacle mɔgɔ minnu bɛ spectacle organiser n'o showbiziw ye ko fɔɲɔgɔnya kun donna arapɛriw ni showbiziw ni ɲɔgɔn cɛ ko bon ko mun de nana ni o ye ko an y'a ye arapɛriw kun ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn regroupement dɔ kɛ k'a yira showbiziw la ee ni u nana ni artiste ka bɔ mali la u ka cachet di olu ma bon an y'a ye a ko kɛra mankan ye a ko mankan yɛrɛ kɔnɔ arapɛr dɔw tununa bon ko o ko in an dun ɲɛ b'a la arapɛr minnu bɛnn'a kan ko u ka ko kɛ bon a dɔw bɛ ka preste ko kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye e yɛrɛ abulogɛn ye ko e bɛ preste kɔnsɛriw la ko bɔn u y'a ye aw dun bɛnn'a kan ko kumana bɛnkan ye a ma fonctionner wa ou bien a, a, a fonctionnera de donc bon. question bɔra fanw yɔrɔ ka na bon o question bɔra fanw yɔrɔ a fɔ k'a bɔra rapɛriw yɔrɔ mm-hmm. parce que olu ye ne ka fanw de ye donc minnu ko ko u ni ne bɛnn'a kan mm-hmm. eh, eh, k'a fɔ ko non mɔgɔ kana taa preste mm -hmm. eh, nin ka concert la nin a kɛra tan a kɛra tan mm -hmm. mais ne b'u ɲininka o awɔ jɔn de ye ne tɛgɛ minɛ ka don ne rapu la
ah, ɲininkali gɛlɛn ɲininkali tɔmu bɛ yen nɔ voilà ne b'u ɲininka o yɔrɔ nin na jɔn de ye ne tɛgɛ minɛ ka don ne rapu la awɔ de un filanan eh, showbizmanw tɛ ka eh, arapɛriw bonya mhm. i m'a faamu u tɛ k'u bonya exactement i m'a faamu exactement parce que o bɛ a bɛ komi u bɛ k'an joli de min quoi u bɛ mhm. k'an joli de min mhm. mais o tɛ paba an bɛ bɛn a la quoi mais au fait

minnu fana an ye fɛnw sigi mais an m'a fɔ ko mɔgɔ kana taa dɛ n'a bɛnna ye ni e, mɔgɔw cɛ ni e ye ne wele ka kɔnsɛri la fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne wele i ka kɔnsɛri la tel que mali rappeur fɛn fɛn nana o ma ne bɛ taa i ka kɔnsɛri la i b'a sɔrɔ o tigi ye ne ka mɔgɔ sɛbɛba dɔ de ye siga t'o la i m'a faamu ne ka mɔgɔ sɛbɛba dɔ de ye ma bon hali ni ne t'u bolo mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ sɛbɛ sɛbɛlama ye sa mhm. mais ne kɔni bolo olu kɔni bɛ ne bolo mɔgɔ sɛbɛlama ye siga t'o la i m'a faamu mais o t'a to ne tɛ se ka ne ye mɔgɔ min ye ne tɛ se k'a fɔ ko n tɛ i bolo quoi i m'a faamu n tɛ se k'a fɔ ko n tɛ mais mhm. o si tɛ problème ba ye i ma mais au fait ni min bɛ yen u ka mhm. bɔ dɔrɔn u k'a fɔ vraiment n mago bɛ nin de la an mago bɛ nin de la n'i ye ne wele n'i ye ne wele ni wariko don n'i ye ne ko karisa n bɛ fɛ ka taa i ka kɔ- n bɛ fɛ i ka taa n ka concert la Mhm. i m'a faamu n'a ka di n ye n b'a fɔ ko miliyɔn sara kɛ Mhm. i ma n'an b'a ka ni n'a ka di n ye n b'a fɔ ko problème t'a la n bɛ taa Mhm. i m'a faamu n'i ye ne wele n'a y'a sɔrɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn lien bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ i ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne mago bɛ wari la Ouais. n bɛ taa n jɔ i da la karisa ne mago bɛ nin na i m'a fɔ ma ne mago bɛ nin na quoi mhm. i m'a fɔ ma donc i b'a di b'a fɔ ko ou bien i b'a fɔ ko ayi ni fana mago sera n ma mhm. donc a ɲɛnaman dɔ kɛ ni fana bɛ se ka min kɛ n b'a fɔ ko n tɛ ou bien n b'a fɔ ko a banna voilà donc o tun y'o question ye donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ eh, nin waati laban in fana kɔnɔ eh, an y'a ye eh, site de téléchargement dɔ bilala Mauritanie kɛrɛnkɛrɛnna Mauritanie rappeurs ye quoi mhm. donc n'o ye Panther ka projet ye a ye site de téléchargement dɔ bila Mauritanie rappeurs ye mɔgɔ minnu bɛ rap kɛ Mauritanie yan nɔ donc n'u ko a ma ko 222 mhm. donc ko est ce que e yɛrɛ ka hakilina la o site de téléchargement a ka ɲi moritani arapu ma ou bien a man ɲi moritani arapu ma
bon sisan bɛ yen nɔ awɔ
o site de téléchargement ye o o dabɔra mun kama sisan bon site de téléchargement in dabɔra n'i ka son di i ka son kɛ n y'a enregistré k'a ci u ma a bɛ bila kan i b'a fɔ

i bɛ wari de sara awɔ i bɛ wari de sara musaka b'a la a musaka ye dasi ba kelen ye an k'o fara bɛɛ bɛɛ lajɛlen kan waa kelen awɔ cinq mille francs CFA ouais valeur de trois mille et quelques ɛɛ u ɲɛ bɛ rappeur jumɛn de la i m'a fɔ ma i y'i ka son bɔ wa rappeur baden de bɛ taa concert ninnu na ouais u ɲɛ bɛ rappeur jumɛn de la ouais ko o rappeur ye cachet ta ouais i m'a faamu ko o rappeur ye cachet ta eh, kelen i y'i ka cachet ta mhm. u ɲɛ bɛ rappeur jumɛn de la mhm. k'o ka son bɛ k'a sara mhm. i m'a faamu rappeur dɔw fɛnɛ bɛ i b'a sɔrɔ i ka fanu i ka fanu de bɛ ko k'i ye i m'a faamu an yɛrɛ an ne b'o mɔgɔw la i ka fanu bɛ min kɛ ne ye n bɛ se k'a fɔ ko à travers de musique musique yɛrɛ sira fɛ mɔgɔ ka fanuw bɛ min kɛ ne a ka ca i m'a faamu a ka ca mais a tɛ se ka n'a bɛɛ tɛ se ka fɔ n'a fɔra dɔrɔn i bɛna dɔw yɛrɛ fɔ la o ma n tɛ fɛ o ka n tɛ fɛ an ka don yɔrɔ ninnu
na n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ vraiment pour moi ne yɛrɛ kelen ni kɔni bolo kɔni o tɛ fɛn ko ye quoi ɔ est ce que o ko ninnu n'an y'u ta k'u lajɛ i kana wari sɔrɔ i ka musique la est ce que o ma aw ta ka bonya showbiziw fɛ est ce que o ko ninnu ma sɔrɔ arapɛriw yuru la parce que nin waati laban in kɔnɔ an ye ko caman ye jamana arapɛriw fɛ dɛ jamana arapɛriw bɔra ka woyo ci yan nɔ ko cachet tɛ ka d'u ma an tila k'a dɔw ye tugun a dɔw tila ka taa ala ni kira deli o showbiz kolon fɛ k'u ka ɲa u ma ah.
caman fana bɛ arapɛri caman fana bɛ a caman fana ye escrocs ye dɛ ah, voilà c'est pour cela n ko est-ce que o ko ninnu fana ye escrocs ye an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ i m'a fɔ ma olu bɛ yen mais escrocs fana bɛ yen i m'a fɔ ma donc au fait yɛrɛ ni siti ko ninnu ni fɛn wɛrɛ ko ninnu hmm. u bɛ se ka dɔ wɛrɛ m'a fɔ a man ɲi dɛ a mhm. ka ɲi mhm. i m'a faamu mais yanni o fɛnɛ ka kɛ u k'a essayer ka dɛmɛni dɔw nati min bɛ se k'an dɛmɛ o kɔnɔ min tɛ siti ko fɛnɛ ye quoi parce que n'i y'a mɛn i ye siti n'i y'a mɛn siti yɛrɛ dayɛlɛnna fɔlɔ siti dayɛlɛ nin donna studio de kɔnɔ ni ni arapɛri ma ni mɔgɔ ma don studio kɔnɔ i t'a fɔ k'i bɛ siti dayɛlɛ arapɛriw ye yan

u kan ka a essayer u ka arapɛriw bonya bara an ka ɲɔgɔn bonya ko game in kɔnɔ quoi de un filanan showbizmanw fana k'an bonya an fana ka an fana ka showbizmanw bonya o ka ɲi ko ninnu kɔnɔ siga t'o la i m'a fɔ ma donc ne kɔni ɲɛ bɛ nin de la bon ne yɛrɛ kelen bolo est-ce que ko in bɛ taa arapɛriw ye wa n'i y'a mɛn an dɛmɛ k'an ka wara kun ci a ka sɔrɔ kunyafa b'i yɛrɛ bolo dɛ mhm. de eh, arapɛriw ya arapɛriw a tɛna i b'a fɔ ne bɛ arapɛriw lagosi mhm. an k'o jɛ bɛɛ mhm. mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɔra ka ara yan arapɛriw k'u soutenir ka video k'u kama k'a yir'u la u ka fugariya dabila anw b'a la parce que de un an ye plateau ni fɛnw sigi pour que ya arapɛriw fɛn min b'u kun k'a cɛ u bɛ se ka an bɛ se ka s'u ma u k'a fɔ an k'a ye diɲɛmaa k'a ye quoi donc pour moi ne yɛrɛ bolo ni arapɛri arapɛri f'i ka se i k'i yɛrɛ maîtriser i kana i man kan tɛ ka ye yɔrɔ bɛɛ mais yan arapɛriw la u encadrelen tɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna problème ye min ye n'a y'i ja taa i ta gɛtɔrɔn sanfɛ walima ne fɛ n'a y'i ja taa i ta gɛtɔrɔn sanfɛ ma mais l'essentiel mm -hmm. a n'a ɛsikoroya mm -hmm. o de man ɲi ko ninnu kɔnɔ o b'i dɛ o b'i ni mɔgɔ caman bila ɲɔgɔn na ɔ n ko o de problème problème yɛrɛ fanba o de ye arapɛriw bɛ kɛ kɔgɔ o bɛ kɛ bɛɛ ka na la donc ne ka na ka di don min u bɛ nɔfɛ pour moi ne bolo o tɛ mɔgɔ avancer quoi da i yɛrɛ la da i yɛrɛ la i ka k'i yɛrɛ ye bani an bɛ ka kulo ara bon dɔw fana filɛ Eh, u bɛ kɔlɔkɔlɔ an bɛ kɔlɔkɔlɔ n kana fɔ u bɛ kɔlɔ an kana fɔ n k'an yɛrɛ n yɛrɛ fara kan an bɛ kɔlɔkɔlɔ minnu nɔfɛ i mhm. m'a fɔ ma mhm. eh, hali n'an m'a f'u ɲɛna mhm. i m'a fɔ ma i ka arapɛri dama dama ta dugu in kɔnɔ yan hali ni n'u y'i faga ka tila k'i lakunun i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin arapɛriw kan ka dɛmɛ nin ye dɔnkilidala ye exactement nin ye dɔnkilidala ye ninnu kan ka dɛmɛ i k'o kuma kɔnɔ o tan ye o wulibali o tori tɛgɛ i ma mhm. i b'a dɔn très bien ninnu kan ka dɛmɛ mais an t'o kɛ ne bɛ se ka n to sisan n bɛ taa arapɛri lankolon dɔ ta dɔrɔn fɛngɛ dɔn dɔrɔn tɔgɔ dɔ la parce que o ye kɔgɔ parce que o y'a ka kɔgɔ ye ne kɛrɛfɛ Donc ne to don la o min ye min o y'o ye game kɔnɔ min ye min ye o y'o ye m'a fɔ ma i y'o kuma min fɔ mago b'o de la n'a y'i diya yɛrɛ ka na ne dɛmɛ yɛrɛ mais n'i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se i b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se walahi o dɛmɛ o tɛ problème ba ye siga foyi t'o la mais ne taa

bon projet ka ca projet ka ca featuringw baden bɛ yen depuis 2021 daminɛw la u ma bila i m'a fɔ ma clipw bɛ yen i m'a fɔ ma clipw bɛ an kan ka clipw dɔ tournagew kɛ Eh, son dɔw featuringw dɔw tournage kɛ ani n yɛrɛ fɛnɛ bon hakili bɛ kow dɔw fɛnɛ la quoi i m'a faamu fɛn caman caman caman mais n kɔni bɛ min fɔ mhm. rapɛriw ɲɛna an ka essayer an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma ani sobizimaniw bɛɛ i m'a faamu ka fara maliyɛn bɛɛ kan yan an ka essayer an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ sérieux la an ka essayer an ka ɲɔgɔn dɛmɛ O kɔni o ye tiɲɛ ye.
Ɲɔgɔn kɛlɛba ninnu ni ɲɔgɔn juguyaba ninnu. A nafa ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ. Ne ɲɛ t'o la dɛ. A nafa ka dɔgɔ. Ne ɲɛ t'o la.
An ka essayer. Oui. An ka ko dɔ kɛ ko ye. Voilà. O de nafa b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka essayer an ka ɲɔgɔn bonya kow kɔnɔ. Exactement exactement. An ka baaraw kɛ. Oui. I m'a fɔ ma min bɛ se min na o ka d'o ma. Voilà. O k'a ka baara kɛ en tranquille. En tranquille. N'i tɛ se fɛn min na. An ka i tɛ se o la. I ka mɔgɔ dɔw fara i yɛrɛ kan a' bɛ se ka a baara kɛ cogo min na. A' k'a kɛ ten. c'est tout voilà parti pris ko ninnu ni n bɛ karisa côté la n tɛ karisa côté la nin bɛɛ de ye côté kelen ye an ka nin bɛɛ to yen siga t'o la et puis sobizimaniw fɛnɛ ka niveau la mhm. u ka essayer u ka rapɛriw bonya dɔɔni quoi o bɛ diya ne ye u k'u bonya dɔɔni a tɛ komi n bɛ k'a fɔ u ye n dɔgɔya ou bien fɛn wɛrɛ u k'u bonya parce que bonya ye yɔrɔ min ye ni mɔgɔ wɛrɛ ka concert la surtout an filɛ yɔrɔ min na fana an t'an fɛ yen voilà vraiment m'a fɔ ma an t'an fɛ yen n'i ye mɔgɔ wele i ka concert la hali n'a kɛra passé de ye quoi o d'a ma o d'a ma quoi vraiment m'a fɔ ma dɔw yɛrɛ bɛ hali moto tigi to hali moto hali mɔgɔ teri rapɛriw dɔw bɛ hali u teriw tɛ moto bɛ minnu moto bɛ min bolo e ka tila k'o déplacer ten aa vraiment taxi ta i n'i ka mɔgɔw u b'i ka mɔgɔw minɛ polisiw b'i ka mɔgɔw minɛ polisiw b'i minɛ vraiment c'est pas joli à voir voilà wari sara i bɛ taa wari hakɛ dɔ sara i yɛrɛ i ka concert tɛ i ka concert tɛ i taara invité de fɛn ma d'i ma fɛn ma d'i ma i tila ka fɛn ma donc mais hali ni fɛn fitinin don o forokoni tolen a dogisara la hali ni wari fitinin don d'a ma k'a kɛ passe a ka taa a ka so tranquille kɔnɔ l'aise la a banna ou bien ni mɔgɔ min n'i tɛ se o la ni concert sera i m'a faamu wa n'i ye n invité mɔgɔ bila i ka na n ta an ka taa concert la o don dɛ o cɛ ka ɲi bon est-ce que n'a rapɛriw ko tɛ est-ce a bɛ a bɛna ɲa gɛlɛn an bɛna nkalon tigɛ k'a da an yɛrɛ la an b'a fɔ ko ouais occupélen de kun don a kɛra tan a kɛra tan o bɛɛ ko wɛrɛ donc an ka essayer an ka kow fɛnkɛ dɔɔnin quoi hali n'a bɛɛ tɛ n'i m'a di a bɛɛ ma u ka invitéw fɛnɛ u ka invitéw diminuer quoi rapɛri ka ca a ka ca ni ka n'a y'i diya yɛrɛ kana ne wele i ka concert la yɛrɛ mais u ka essayer k'u invitéw diminuer dɔɔnin quoi i m'a faamu u ka rappeur nafamaw wele n m'a fɔ nafa tɛ tɔw la an bɛɛ fɛn nafamaw bɛ don dɔ la i m'a faamu donc u ka rappeur nafamaw wele u k'u concertw diya quoi kuma parce que n'i y'a jateminɛ concertw la jama bɛ ka dɔgɔya dɛ concert kɛyɔrɔw la i bɛ rappeurs rappeurs bɛ ka na ka bɔ Maliw la concert salle tɛ ka seli a tɔ bɛna kɛ maison des jeunes tɛ ka fa dɛ a tɔ bɛna kɛ poteau mouche ye bawo olu ye concert kɛ jama bɛ kasa la jama bɛ kasa la galon fi i m'a faamu siga si t'o la o b'a sɔrɔ k'o yɔrɔnin jateminɛ donc ee an ka émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛ émission la a ka d'an ye nin émission in ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka émission in dɛmɛ an bɛ yan nɔ rappeur bɛɛ lajɛlen kama mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko seko ni dɔnko b'i la Moritani sigi na nɔ an bɛ bɛɛ ka bila la donc an ka baaraw taabolo ka ca donc an bɛ affichew dilan an bɛ filmagew kɛ donc a projet ka ca quoi donc ni mɔgɔ min fɛ k'an contacter donc

ko donc ko denw ba bɛ dimi quoi donc a b'a lajɛ désormais ni min mago sera a bulon kɛ mɔ i ka donboloka ye quoi voilà donc n terikɛ freestyle an b'i bolo
ka ne ye n ka succès la k'i bɛna ne lajigin bɛɛ ɲa na est-ce que ninnu ka kɛnɛ wallahi u man kɛnɛ kabini u bɔ baara bɛ sɛbɛnni kɛ dugu ma a sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔnin kan ee cɛ bila ma ye n ka terikɛ a ma ye donc aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka donc aw k'an bɛn